A Ellie, labhair mé leat i mí na Samhna ach tá nuacht mór agaibh le déanaí. Sula labhraíonn muid faoin nuacht sin, an féidir leat achoimre a thabhairt dúinn arís faoi iris Comhar, stair na hirise agus dul chun cinn na hirise thar na blianta go dtí an lá atá inniu ann, le do thoil? Bhuel tá a lán le cur isteach ansin but em b'fhéidir an príomh rud ná go bhfuil em saghas stair fada dul siar ag an iris agus gur thosaigh sé bhuel thosaigh em na hirisí ag teacht amach i 1942 so tamall an-fhada siar agus tá sé beo ó shin i leith. Em tá is saghas meascán de litríocht agus cúrsaí reatha, polaitíocht, em tuairimíocht agus mar sin de a bhíonns i ngach eagrán em agus ag brath ar cén atá mar eagarthóir ag an am agus bhí difríocht gan dabht, sna hirisí thar na blianta anois is arís. Bhíodh tharla rudaí a bhí an-tábhachtach ag an am i gcúrsaí reatha, mar sin, agus labhair an iris amach go neamhspleách faoi na cúrsaí sin, mar shampla an Mother and Child Scheme agus rudaí, agus bhíodh an-chuid caint faoin iris ag an am sin os rud é go raibh tuairimí á nochtadh ag an iris nach raibh coitianta, b'fhéidir, ag an am sa sochaí.
Bhí an eagarthóir an nó iriseoirí ag caint ar son an Mother and Child Scheme an raibh? Sin é, bhuel bhí siad ag rá go raibh, gur rud maith a bhí ann agus gur tuairim maith a bhí ann b'fhéidir nó polasaí suimiúil a bhí ann ar aon nós, níl 's agam an raibh siad, glacaim leis go raibh siad dearfach faoi ach bhí raic mór faoi seo agus bhí na sagairt ar fad ag rá le daoine gan an iris a léamh agus rudaí so is bhí, you know, bhí éifeacht ag an méid a bhí á rá ag daoine agus scríbhneoirí i gComhar ar na léitheoirí agus mar sin de. Bíonn, mar luaigh tú ansin, bíonn ábhar suimiúil speisialta á phlé agaibh uaireanta. Like, tuigim roinnt míonna ó shin go raibh eagrán speisialta ar bunú TG4. Bíonn a leithéid agaibh thar na blianta am féin. Bíonn, is minic go mbíonn saghas eagráin speisialta nó eagráin chomórtha ag brath ar chúrsaí nó rudaí atá le ceiliúradh an bhliain sin, mar shampla. Féidir samplaí eile a thabhairt dúinn? Cad eile? Bhí ceann an-mhaith ar Seán Ó Riada ó 1931 go dtí 1971, ceapaim gur shin é an tréimhse ama. Cúpla ceann eile bhí, you know, bíonn ceann, cinn go minic ar chúrsaí litríochta, mar shampla, seachtó dán, ceiliúradh ar dhá mhíle dhá mhíle is a dó dhéag, bhí seachtó dán chun an seachtó bliain de Comhar a cheiliúradh, agus b'é an rud céanna arís nuair atá seachtó, ochtó agus mar sin, you know, blianta atá ag teacht. Bíonn na eagráin ceiliúradh sin nó eagráin chomórtha sin ann, is breá le daoine iad agus bíonn sé deas ansin, díoltar amach go minic iad agus is bealach maith é ansin an iris a chur chun cinn chomh maith. An féidir leat cúpla rud a rá faoi na hiriseoirí agus scríbhneoirí atá agaibh faoi láthair le do thoil? Bhuel, b'fhéidir in eagrán Mhí Feabhra agus Mí Márta, mar shampla, tá an-chuid, athraíonn na scríbhneoirí go minic agus bíonn scríbhneoirí difriúla ó thaobh cúrsaí litríochta de agus ó thaobh cúrsaí polaitíochta de, ach mar shampla Póilín Ní Chiaráin, bhí alt aici siúd in eagrán Mhí Feabhra, Mí Márta. Tá sí an-mhaith don Tuaisceart, nach bhfuil? Is iriseoir í.

ann. Alt ag Anna Heussaff ansin atá in eagrán Mhí Feabhra agus Mhí Márta faoi ficsean bleachtaireachta na Gaeilge, Cuid 1 agus Cuid 2, agus ansin bíonn filíocht, scéalta, gearrscéalta, sliochtanna ó scéalta, ó úrscéalta agus mar sin de chomh maith. Agus is é an nuacht is déanaí ceapaim ná go bhfuil suíomh gréasáin úr agaibh, nach bhfuil? Tuigim go raibh seoladh oifigiúil ann an tseachtain seo caite, an féidir leat a insint dúinn faoi seo? Sin é. Tá suíomh álainn nua againn a rinne Ronan Doherty agus tá job iontach déanta aige siúd an suíomh álainn nua seo a chur a thabhairt ar an bhfód. Bhí seoladh againn an Déardaoin seo caite in oifigí Ghaelchultúir. Rinne Éamonn Ó Dónaill an dá shuíomh so ár suíomh nua Comhar.ie agus ansin suíomh nua Raidió na Life, raidionalife.ie, a sheoladh. agus bhí slua an-mhaith ann agus bhí saghas atmaisféar ceiliúrtha ann os rud é go raibh an dá eagraíocht ag obair le chéile agus is deas é sin go raibh go raibh deis againn saghas dream a thabhairt le chéile don dá eagraíocht. Bhí.
Chonaic mé grianghrafanna ar Tuairisc.ie, yeah. Bhí, bhí Tuairisc.ie, bhí Seán Ó Mainnín ansin chun na grianghrafanna a ghlacadh ar son Tuairisc.ie agus ansin bhí roinnt grianghrafanna againn féin ar ar Facebook agus Twitter ansin i ndiaidh sin ionas go mbeadh deis ag daoine breathnú air agus bheith, you know, bheith. cinnte go raibh ceiliúradh maith againn. Chomh maith leis sin rinne Raidió na Life taifead ar an ócáid ar an lá agus bhí sé ar siúl ar Facebook Live chomh maith ionas go mbeadh daoine thar lear, mar shampla léitheoirí nó scríbhneoirí thar lear, in ann breathnú air agus bheith páirteach. Yeah, chonaic mé sin, is iontach an smaoineamh é sin, ceapaimse, chun a leithéid a chur ar Facebook Live, you know. Tá tionscnaimh áirithe eile agaibh atá le feiceáil ar an suíomh gréasáin seo, nach bhfuil? Like, Tuigim go bhfuil Comhar Óg, eolas faoi Leabhar Comhar agus tá portráidí na scríbhneoirí Gaeilge. An féidir leat. Sea, sin an rud faoin suíomh. So, tá Comhar ann chomh maith. Tá an iris ar fáil le léamh ar an suíomh. Sin an príomhrud. So, is féidir na hailt a léamh ar an suíomh. Bhí sé sin againn cheana ach tá athrú saghas dearadh iomlán ar an rud seo anois agus tá sé i bhfad níos éasca dul isteach in ailt difriúla. Chomh maith leis sin tá na heagráin ar fad ó 2010 ar aghaidh anois ar fáil ar an suíomh. Agus ansin tá siopa leabhar do, ar son Leabhar Comhar, so beidh sé i bhfad níos éasca na leabhair a cheannacht agus eolas a fháil ar na leabhair nua atá ag teacht amach nó cad tá ar siúl againn, na seoltaí agus mar sin de. Chomh maith leis sin tá nasc le Comhar Taighde an iris acadúil piarmheasta. Tá, bhuel, tá dhá eagrán tagtha amach go dtí seo. Chomh maith leis sin tá na heagráin ar fad ó Comhar Óg ar fáil den chéad uair ar líne. Bhíodh siad á chur amach chuig na scoileanna agus beidh go fóill ach anois beidh cead ag daoine agus beidh deis ag na scoileanna dul isteach agus breathnú orthu ar líne chomh maith. Dá mbeadh ranganna ríomhaireachta nó mar sin acu, d'fhéadfadh siad ar fad dul isteach agus breathnú ar na heagráin. Tá seacht eagrán, bhuel sé eagrán ar fáil ar an suíomh faoi láthair don iris sin do na daltaí sa dara leibhéal sa Chomhar Óg agus ansin. Sin iris eile atá mar chuid den Chomhar chomh maith. Sea, sin é. Is iris. a scríobhann na daoine sna meánscoileanna, sna na daltaí sna meánscoileanna an t-ábhar ar fad a bhíonn sa Chomhar Óg agus ansin cuirtear amach chuig na scoileanna é agus bíonn duaiseanna agus mar sin ar fáil dóibh. So is bealach é daoine a mhealladh isteach go dtuigfidh siad go bhfuil Comhar beo agus go bhfuil sé ann agus ansin b'fhéidir amach anseo go mbeidh siad ag léamh an Chomhar féin, an Comhar, an príomhChomhar, ina dhiaidh sin. Agus chomh maith leis sin, an rud deireanach ansin atá ar an suíomh chomh maith ná Portráidí, so tá nasc chuig Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge, áit gur féidir íomhánna de sna, an-chuid de sna scríbhneoirí a fheiscint agus ansin roinnt eolas faoin saol agus faoin saghas scríbhneoireachta atá ar siúl acu agus mar sin de. Agus Foilsíonn sibh leabhair sibh féin gach bliain, nach bhfoilsíonn? Foilsíonn, yeah, agus beidh seacht leabhar ceapaim ag teacht amach i mbliana arís. So tá, bíonn meascán leabhar á fhoilsiú againn ó leabhair ficsean, bhuel an chéad leabhar d'fhicsean eolaíochta atá ag teacht amach ná leabhar le Pól Ó Cainín, Smaointe Beaga Cumhachtacha. agus beidh sé sin le seoladh go luath. Bíonn meascán, bíonn leabhar d'fhoghlaimeoirí fásta, leabhar atá dírithe ar dhaoine atá ag foghlaim agus bíonn foclóir ag bun an leathanaigh ionas gur féidir leo saghas an scéal a leanúint ach b'fhéidir foclóir a fhoghlaim ag an am céanna. Sin bíonn leabhar acadúla, ceann nó dhó gach bliain agus ansin bíonn just gnáthfhicsean, úrscéalta, agus bíonn meascán maith againn ó thaobh na leabhar de. Tuigim go raibh ceann mhór á sheoladh ag Déaglán de Bréadún an bhliain seo caite, nach raibh? Sin é, Scéalta Nuachta.
Bhí sé ag seoladh na Nollag anuraidh. Bhí Eamon Gilmore linn agus rinne sé seoladh ar an leabhar sin ar leabhar Scéalta Nuachta agus is bailiúchán aistí é le Déaglán de Bréadún agus tá sé ag déanamh go maith. Is é Déaglán ceann den iriseoirí is mór le rá in Éirinn, nach bhfuil?
Sea, dar ndóigh, is iriseoir polaitíochta. Sin é, yeah. Agus tá an leabhar an-mhaith agus an-chuid, tá meascán maith sa leabhar, tá scéalta agus ansin tá cúrsaí polaitíochta ann chomh maith so is leabhar deas é. Tá formhór lucht éisteachta Near FM lonnaithe i mBaile Átha Cliath. An féidir leat insint dúinn cad iad na háiteanna is féidir leo teacht ar Chomhar sa bpríomhchathair? Bhuel, tá, bíonn sé ar fáil in Easons ar Shráid Uí Chonaill, bíonn sé in Hodges Figgis, bíonn sé ar Hodges Figgis, an siopa sin amuigh i DCU chomh maith, bíonn sé, tá siopa i gColáiste na Tríonóide díreach taobh istigh den áirse, bíonn sé ar díol acu siúd freisin. Amuigh i UCD, siopa UCD agus uaireanta bíonn saghas, an mbeidh, bíonn an-chuid daoine ag déanamh staidéar i nGaeilge agus an-suim acu i gComhar amuigh i UCD agus uaireanta ní thuigim cén fáth nach díoltar níos mó cóipeanna sa siopa leabhar sin so b'fhéidir b'fhiú do dhaoine UCD má bhíonn siad thart dul isteach agus an iris a lorg mar tá cóipeanna acu agus b'fhéidir nach mbíonn siad le feiceáil i gcónaí. Agus is ea bíonn an, tugann an an siopa an-tacaíocht dúinn, bíonn siad sásta na hirisí a dhíol so ní just ba mhaith linn an siopadóir agus an custaiméir a cheangal le chéile b'fhéidir san áit sin. Seachas sin bíonn sé ar fáil, siopa nua atá againn le déanaí ná Books Upstairs, tá roinnt cóipeanna acu sin i gcónaí agus díoltar amach go minic iad so, ar Shráid D'Olier, just i lár na cathrach. Chomh maith leis sin is féidir é a fháil ar líne, is féidir a fháil ar litríocht dot com, cóip amháin a cheannacht mar shampla, nó is féidir síntiús ansin a fháil ar Comhar dot ie agus tá bealach, beidh sé i bhfad níos éasca anois síntiús a bhaint amach ar an suíomh nua agus beidh, míle, tá sé an-éasca na treoracha a leanúint. Agus má tá síntiús agat faightear é sa phost, an bhfaightear? Sin é, má tá síntiús agat gheobhaidh tú sa phost é agus gheobhaidh tú ar líne freisin é, so tá saghas, ar an praghas céanna, níl an praghas ag athrú Ach gheobhaidh tú post, cóip sa phost agus beidh pasfhocal agat ansin le dul isteach ar líne agus an iris a léamh i mbealach an-deas ar líne leis na hailt ar fad scartha amach le híomhánna agus mar sin de. So is saghas deal maith atá á fháil faoi láthair. Cad é an praghas?
€70 atá ar síntiús in Éirinn agus €90 thar lear agus bíonn sé á chur againn chuig 19 tír thar lear so tá an-chuid daoine thar lear á léamh chomh maith agus déarfainn go mbainfidh siad an-taitneamh as an ceann ar líne. cé go bhfuil, gheobhaidh siad an dá cheann ach beidh sé go maith go bhfaighidh siad ar líne é ionas nach mbeidh siad ag feitheamh ar fear an phoist. Agus an bhfuil praghas speisialta má tá tú i do mhac léinn nó a leithéid? Sin é, más mac léinn thú lánaimseartha is féidir síntiús a fháil ar €40 so tá lascaine mhaith ansin. Ok, Eddie, sin go hiontach. Is deas caint leat arís inniu agus beidh mé ag caint leat arís. Slán go fóill.
Go raibh míle maith agat. Slán leat.